A president athu olemekezeka takunyadilani kwambiri kubwera kuno ku Mulanje West. Inuyo a president tikuyamikireni chifukwa cha ntchito zimene mwakhala mukugwira kuyambira 2005 mmene mwakhala mukugwira ngati budget director ndi late Dr Prof Bingu wa Mutharika mzimu wake uwuse mu mtendere munatikonzera nsewu wochokera kwa Nkando 1 kilometer each and every trading center mmapita off road 1 kilometer off road when you were budget director and may God bless you for that komanso nthawi imene Professor Bingu wa Mutharika ali president mzimu wake uwuse mu mtendere ndamene munabweretsa chakudya m'Malawi muno Tikanena kuti dziko likuyenda bwino timayang'anira zinthu folo, chuma chiziyenda bwino, pakhalenso ma investors amene amabwera nabweretsa chitukuko ku Malawi kuno oyenera komanso akhale ndi discipline yoonongera ndalama m'Malawi muno komanso aone kuti azale zakudya zokuti Amalawi azidya azikhuta. Nthawi imene tinalandira trophy yakuti m'Malawi muno tikuchita bwino, tikukhala ndi chakudya chathu ife Amalawi, inali nthawi imene munali Budget Director pansi pa utsogoleri wa a Bingu wa Mutharika mzimu wache uuse mumtendere. Ndipo zonse zimene zimayenda m'Malawi muno zimayenda m'Malawi muno chifukwa cha ntchito zanu ndi nzeru zanu zimene mmapanga. komanso zitukuko zimene zinabwera m'Malawi muno kumangidwa kwa parliament amene munapangisa kuti parliament ibwere m'Malawi muno munali inu chifukwa munasankha investor wabwino amene anali ma China amene munasiya abale ena amene timayenda nawo kuti awa satithandiza atsogoleri ngakhale ku Malawi kuno ngakhale mmamizi muno umacheza ndi wina wache okubweresa njala ndi kubweresa nkhunguni pa nyumba umamuuza kuti tiyeni uyu abwerera azitani azipita inuyo a president Munasankha abale oyenerera amene amabwera m'Malawi muno obweretsa zitukuko zochuluka. M'modzi mwa iwo m'mene munali budget director mukugwira ntchito ndi Bingu wa Mutharika mzimu wake uuse mumtendere ndi pamene munauza president kuti tiyeni tikatenge a China tizigwira nawo ntchito ndipo a China anatibweretsera parliament komanso anatibweretsera miseu imene yazungulira ku parliament kuti ma MP akamapita ku parliament aziyenda m'misewu yabwino, lero ena ndi imene akuinyadira, chimodzimodzi munthu umanyadira mimba isali yako, kumakwatira munthu wa mimba kale, uzanamiza anthu kuti awa mimbayi ndi yanga mimbayi ndi yanga. Chitukuko chimene chija munabweretsa ndi inuyo. Ndiye nchifukwa chake munabweresanso ulimi, makupuni amene anthu amalandira ndikumakolola. Nthawi ya Bingu kunali chakudya kuno, amene mumapangisa kuti kukhale chakudya Mmalawi muno ndikulangiza ngati budget director Bingu Wa Mutharika munali inuyo. Tikuyamikireni kwambiri. Misewu imene munatibweresera kuno anakhala kuti ntchito imene ija anthu anakugwirisa ntchito ndikupitirira Pano kuno kuti asintha. Nchifukwa chake ife a utm tinena kuti aa mmalawi muno tisamangotenga anthu omanga zimbuzi ndikuti atha kumanga nyumba ya ya sanja iyayi kapena kumanga nyunga nyumba ya ya ya ya ya upstairs. Munthu omanga chimbuzi angamange nyumba ya upstairs? Nde takupemphani inu bwana kuti pamene pa 16 pano ife tikuvoterani inuyo, mseu wathu munatipangira uja lerolo ndi magweru okhaokha, tifuna umene uja Umali uchokere kwa kwa Nkando ukafike ku Mulomba which is only 42 km. Tikufuna inuyo bwana pamene mutenga mpando pa 16 September pano mutichotsere mseu umene wachoka ku PIM wagomera pa PIM pompo uja umene atipangira Bingu wa Mutharika muli budget director, umene uja ukafike kwa Chimbalanga chifukwa cholinga chanu chinali mseu umene uja ukapitire kufika kwa Chimbalanga. Kuchoka pa PIM ukafika kwa Chimbalanga is less than 42 km. Mukatipangira nsewu wa tala umene uja ngakhale alimi kuno akhala ndi ndalama m'matumba chifukwa azipanga ma business amene aziyenda bwino popanda vuto lina lililonse. Ka two tambala kamene amapeza anthu ama, amapanga ma business a maungu, ma business a nkhuku, ma business a a tomato konseko amalima tomato koma kulephera angovundira m'munda chifukwa misewu siili bwino. Tikupemphani a President kuti pamene nimutenga boma pa 16 September pano, azimai apange ma business, azibambo apange ma business, achinyamata apange ma business chifukwa cholinga chanu nchonena kuti anthu akhale ozidalira paokha kuti nkhani imene amanena a Hon Njawala yomalengeza zolengezalengeza azibambo ambiri amathawa mmanyumba kumapita ku ma bawo chifukwa cha zolengezalengeza chifukwa alibe zoziyenereza zawo. Tifuna mavuto amenewa atani? Athe. Your Excellency tikukufunani inuyo chifukwa inuyo ndi amene muli mwini wache amene mungakonze chuma Malawi muno. Amene timagula sopo otchipa mumapangisa ndinu chifukwa mumaona kuti chuma chikuyenda bwanji. Amene mumapangisa kuti tigule mafuta ophikira motchipa munali inuyo ngati Budget Director. Amene mumapangisa kuti chuma chizizungulira m'matumba mwathu munali inuyo ngati Budget Director. Ndipo kuchoka pamenepo zinthu zimayenda bwino kenaka patabwera ena aja zinaipa. Kena patabweraso professor inu munali reserve bank bank manager reserve bank manager amene mumaonesa kuti chuma chizichita bwino mutangochoka inu panopa tingopyerera mmanyumbamu tingoyaka palibe china chilichonse lerolo anthu mukananyamula mbale izo chimene akufunayo sichina takwezani mbale mmwamba chimene akufunayo ni nsima basi ali nawo mbale zawo mazipande zina ana Malawi awo ali nawo koma nsima ikusowa sikupezeka Mmene timadyera kale muli budget director muli reserve bank manager zimayo sizikuchitika anthu angogona kumimba kumimba kulibe kena kalikonse kuti muziwe kuti njala ku Malawi kuno bwana iliko ine ntayendera madera munayenda nkhale mu chipatala mwezi uno palibe wina yense amene ali ndi mwana kunokolo wa wa manja kulibe chifukwa anthu sakutani anthu sakudya timakupemphani bwana Tithandizeni mavuto amene tili nawo. Ndiye inuyo a President munandiuza kuti Kweni uyang'anire kuchokera Mulanje ndi Phalombe kuti muzione chipani cha utm chili bwino. Tionere ma candidate amene tili nawo. Poyamba ma candidate analipo koma mmene zakwera kumwera kuno si mmene zinalili poyamba. Ndiponso ma, kunoko ma candidate alipo ena amene akuti ayi ine ndiyimira independent, ena angowauza kuti ayimire independent kuti a, akuziwiratu kuti uyu akuyimira independent kumwera kuno, amene siwakumwera kuno wangonamizidwa kuti ukayimire kumeneko koma unamizire kuti ndiwe wa chani, wa independent. Koma a utm onse abwera chifukwa akudziwa kuti chikhulupiriro cha Amalawi, chiyembekezo cha Amalawi ndi inuyo a president athu Dr. Dalitso Kabambe. Your Excellency, ife tithokoze kumwamba kuti mulungu chitamkomera kumutenga Dr. Saulos Chilima Mzimu wache uuse mumtendere. Lerolo Dr. Saulos Chilima anamwalira ndi zaka 51. Lero mulungu anena kuti kodi inuyo muzilira muli muyang'ana ine bambo anu ndikupasani mwana wina amene angakuthandizeni ku Malawi. atipasa Dr Dalitso Kabambe of the same age mnyamata atsogolere mnyamata achinyamata mnyamata wanu uyu amene akuthandizeni mavuto anu kuno simungatenge munthu amene dongosolo la chinyamata sakuliziwa kuti akakhale president akuthandizani ena atha kumayitana anyamata bwerani tizicheza pano ndi nkhani zake azingokukambirani nthano pana am- amangonena pa- pa tili tonse ali muziti tili tonse Eee tili tonse tili tonse zakale koma awa achinyamata akuthandizani chuma chiyende bwino mupange bwanji tikupaseni ma business mupite mukakhale ndi maphunziro akuluakulu posachedwapa pano munali ku Chancellor College kuwauza anyamata kuti kodi chuma mungachiyendese bwanji anyamata amene akuwafuna amene angayendese dziko lino ndinu amene mukuziwa chuma cha dziko lino la malawi osaziona kuti tiyeni tiziona kuti kodi luka 7 akuti chani nkhani ya luka timakamba za masautso a ambuye yesu tikachoka pamenepo tizibwera masiku amene akubwerawa Koma nkhani ya chuma, amene angatikambire nkhani ya chuma ndi Dr. Dalitso Kabambe. Ena amene azitiuza za Ezara, za, za, za eh, 2 Chronicles 2 mbiri chapter chani, angotiuza zakuti tisiye machimo, machimo sitikuwasiyanso, tikuwatani kale, tikuwapanga. Koma Amalawi panapa tikufuna kuti ndalama zipezeke muchani, mthumba. Tikufuna ndalama zipezeke mthumba, chakudya chizipezeka, eyinake ndi inuyo president. Mu- ambiri amene Timavota kamodzi koma timavutika zaka zingati? Timavota kamodzi koma timavutika zaka zinga? Changa changa chinaolera pa chani? Pa chigolo. Atsogoleri tisamayang'ane poti munthu uyi wa- wavala chakuti wavala chakuti. Muyang'ane munthu amene angakuthandizeni inu. Muyang'ane munthu amene angakuthandizeni inu. Ifeyo Titakupemphani titakupemphani kuti mutivotele munavotela zina mwaziona nokha mmalo mobwelesa zitukuko amangopasa mimba aja ana athu mmanyumbamu basi ndiye panopa musinthiletu zomatenga anthu amene safuna anthu kuti atukuke sakuthandizani ndiye timavota kamozi koma timavutika zaka zingati 5 agogo athu alemekezeka amulakata amene anakutumizani a T/A kuti mwayimilile tikuthokozeni kwambiri agugwa ago- agogo athu aja Achafikana. A gulupu athu a Chafikana takunyadirani kwambiri. Kuzera kwa inu agogo a Chafikana mukatithokozere kwa agogo chifukwa choulandira msonkhano uno. Kuzeranso kwa inu mutithokozere ma gulupu onse a Mgumela, a Nju- a Juma komanso a Mr. Speaker alipo pano tili ndi Mr. Speaker konkuno bwana a Inache a gulupu a dera lino A gulupu a Mwanyumba amene timati ndi Mr Speaker chifukwa akafuna kunena chizungu ndiye alibe thukolo. Tikunyadireni a Mwawihe komanso a Mulunguzi, a Nkando, ma gulupu onse a a komanso a Khwalala, a Muhiyo, a Cha a Katasi komanso a Chimbalanga takunyadirani kwambiri chifukwa chofika pa msonkhano pano ndi mafumu anu onse amene mwabwera pano. Mwananu ndine MP wanu wa dera lino ndine, ma MP amene mutavotere ku Mulanje kuno takuoneserani, makhansalanso amene muvotere ku Mulanje kuno takuoneserani. Chipani chimene anthu akuchiyembekezera ndi cha utm. Ena aja ataona fodya wake kuti munalibe ma guard, mwinamonso ataona fodya wawo kuti munalibe, mwinamo taonanso kuti fertilizer wawo anali odula mtengo komanso fertilizer simunagule nawo, mwinamonso taona kuti amatigulitsa chimanga. chodula ma 150,000 tisiti n'kukolola komwenso sitimakolola chimanga chawo timati tikazala munda amangomeramo ni mauzu chimanga osamera lerolo chipani chimene anthu sanachione kuti chimagwira ntchito bwanji ndi chipani cha utm ndipo president wache amene simunamone ntchito zake ndi mnyamata wanu dr daliso kabambe ali apa pa 16 pano tonse tikapereke vote your excellency may God bless you and our cross we are crossing fingers for the day to come the 16 September where you are going to be the president of this republic of Malawi may God bless you ngakhale ena akukhalireni pasi chotani imakhala sanje palibe munthu amene amaponya mumtengo mmene mulibe mango ngakhale ena akuneneni chotani imakhala sanje aziwaona kuti chipani chimene chifuna kulamula Malawi muno ndi chipani cha utm stay cool